Sa riforma de s'iscola est leze. A mesudie sa Càmera de sos Deputados at aprovadu su progetu presentadu dae su Guvernu Renzi, chin duchentosetantasete votos in favore e chentusetantatres contràrios, battoro non b'an votadu. Est su segundu votu in favore, a pustis de cussu de su Senadu, de su bintises de làmpadas. Ant nadu chi eja sos partidos de maggioràntzia, mentres fin contràrios Movimentu Cinque Stelle, Sel e Lega. Una bìnchida duncas pro s'esecutivu de Renzi chi at sichidu a andare a dae innantis in sa riforma de s'iscola a dispetu de sa mobilitatzione de sos sindacaos de categoria chi in totu Itàlia in custos meses ant fatu manifestatziones de protesta e iscioperos sichidos dae totu su mundu de s'istrutzione. Su guvernu in custas chidas at fatu finas carchi passu issecus pro su podere de sos prèsides, sas assuntziones, su finantziamentu a sas iscolas paritàrias. Tropu pagu pro sos sindacados, chi pedian de trantzire sa riforma pro su chi pertocat sos aspetos organizativos, francu s'assuntzione de sos precàrios chi nd'an diritu. Intre sos puntos de importu pro su Governu bi sun S'iscola de s'autonomismu chin sos istitutos chin prus istrumentos gestionales pro atuare sos progetos educativos, prus de chentumiza docentes assuntos dae sas graduatòrias, chi an a picare postos vacantes e disponìbiles in orgànicu, e postos de potentziamentu. Segundu su Ministeru, cada istitutu at a àere a disponimentu una mèdia de sete docentes in prus. Unu de sos puntos chi ponet prus a brigare, imbetzes, est cussu de su podere de sos prèsides dae su duamizeseichi chi ant a poder seperare sos docentes prus adatos a realizare su progetu formativu de s'istitutu issoro. Sa mutia direta s'at a deper fàghere in àmbitos territoriales ammaniados dae sos ufìssios iscolàsticos regionales. Ma sas polèmicas no acabbant chin s'aprovatzione de sa leze e pro s'iscola b'at a èssere de sicuru un'atonzu de passione. A pustis de meses de àsiu fortzis cras at a èssere sa die de sa nàschida de s'Agenzia sarda de sas intradas. Sa Giunta regionale difatis, apretada dae sos grupos de magioràntzia e a manera particolare dae su Centro Democratico, e dae su Partito dei Sardi, diat deper varare su desinnu de leze chi istituit s'Agenzia Fiscale de sa Sardigna. Su testu de sa norma est istadu balutadu bene pro no èssere impugnadu pro incostitutzionalidade dae su Guvernu natzionale. Carchi anticipatzione est istada fata in s'ìnteri de sa presentatzione de su grupu nou Sovranità, Democrazia e Lavoro in Cussizu regionale, chi at unidu su Partito dei Sardi, Centro Democràticu e Rifondatzione Comunista. Segundu sos cussizeris regionales, sa capia de sa norma est in s'artìculu tres, ue s'inditat s'istrumentu pro podere incassare e riscuòtere sos contributos compartecipados prevìdios in s'artìculu oto de s'Istatutu sardu, non prima de aer fatu un'intesa o unu protocollo chin s'Istadu. Tocat de dare cara a su passàgiu de cunsignas intre s'Agenzia de sas Intradas italiana e cussa sarda pro permìtere chi dae su duamiza e sèichi s'IVA l'incasset sa Sardigna S'est abberande un'idea bocada a pizu tres annos faghet, at nau su segretàriu de su Partito dei Sardi, Franciscu Sedda, chi tando fit su promotore de su comitau Fiocco Verde. Non semus perdende tempus chin d'una declaratzione a s'istampa ca sa leze faghet a manera chi su dinare de sos sardos abarret in Sardigna. Cras at a èssere unu mamentu istòricu pro sa Sardigna chin sa nàschida de s'Agenzia Sarda de sas Intradas, at nau sa cussizera regionale de Centro Democràticu Anna Maria Busia. Semus arribbados a custu obietivu chin unu traballu mannu, a comintzare dae su 'e collire sas firmas. Est una riforma fundamentale in custa legisladura ch'at a permìtere a sa Regione de si sèdere in sa mesa chin chie càlculat cantu est su dinare chi si collit in Sardigna. Cust'annu sa Confindustria de sa Sardigna de Mesu festègiat sos setant'annos de sa nàschida, su bintibator de jannàriu de su mille novichentos barantachimbe gràssias a bintiduos imprendidores. Pro celebrare s'anniversàriu e fàghere unu bilànciu de s'atividade mandada dae innantis in unu territòriu chi in custos annos at patiu prus de una crisi ma chi podet dare galu meda, s'Assòtziu Nugoresu at detzisu de organizare un'assemblea plenària s'ùndichi de Capidanne. Pro sa die at a bènnere a Nùgoro Giorgio Squinzi, presidente natzionale de Confindùstria, mere de sa Mapei e de su Sassuolo Calcio. L'at dadu a ischire su presidente de sa Confindùstria Roberto Bornioli. S'adòbiu at a èssere importante, non petzi pro s'assòtziu e pro totu su chi at fatu e at a sichire a fàghere pro su territòriu nugoresu, ma pro totu sa Sardigna, ca su presidente Squinzi at a faeddare de chistiones de importantzia natzionale, iscrivet Bornioli in una lìtera imbiada a sos sòtzios. Sunt istados annos de passione imprendidoriale, ue sos sòtzios sunt crèschidos manu manu e an apoderadu a dispetu de sas debilesas istruturales e sos ùltimos annos de crisi. Sa presèntzia de Squinzi a s'assemblea nostra est unu sinzale de incoratzamentu pro sichire a gherrare, pro mantenner bivas sas impresas ca chentz'impresas non si bi podet isvilupare e crèschere. A su presidente Squinzi, concluit sa lìtera, l'amus a contare de su mundu produtivu de su 'e Nùgoro e de s'Ozastra e de totu sas aziendas chi sunu sa fortza e sa richesa de custu territòriu. Sos diretores generales de sas agentzias agrìculas, Agris, Laore, Argea e de Sardegna Ricerche sunt andaos in auditzione in sa cuinta commissione de su Cussizu regionale presèdia dae Luigi Lotto. In s'interventu suo Raffaele Cherchi, diretore de Agris, at ammentau chi s'Agentzia at sichiu sas diretivas de sa Giunta regionale, mancari non siant mancadas criticidades cajonadas dae sa diferèntzia intre su nùmeru de su personale in favore de sos amministrativos De batoschentosnovantatres dipendentes petzi otanta sun ricercadores e de custos pacu sun sos zovanos puru. E no andat bene pro un'agentzia chi depet facher mescamente traballu de chirca in agricoltura. In prus est minimau finas su dinare, colau dae chimbantaduos milliones a bintises milliones de euro. Su diretore de Agris in prus at faveddau de su setore ìpicu chi podet esser de importu pro s'ocupatzione. Maria Ibba, diretore generale de Laore, at presentau totu sas atividades de s'agentzia. Gianni Ibba, diretore de Argea, at dau a ischire chi at a resessire a ispèndere intro su trintunu de Nadale belle totu sos duchentos deche milliones de su Piano de Isvilupu Rurale duamizasete-duamizetrechi. Su problema est chi cada annu Argea depet parare fronte a belle millebattoschentos càusas impreende meda personale. Su diretore de Argea at nau de èssere in favore de s'organismu pacadore regionale. Sa commissione in fines at intesu a Maria Paola Corona, presidente de Sardegna Ricerche, ente chi, intre totu sas àteras initziativas, s'est ispecializau in sos servìtzios de consulèntzia pro partecipare a sos apaltos. Tancare chin d'una bìnchida sa 'e trechi istajones in fila a pare de s'Italian Softball League est s'obietivu de su Nùgoro Softball, chi sàpadu at a tancare s'istajone jocande in trasferta chin sas campionessas de Itàlia de su Rhibo La Loggia. Una partia chin su resurtau zai detzisu assumancu a paràgulas, ma chi sas nugoresas an a chircare de bortulare mescamente a pustis de su chi est capitau in sa 'e oto editziones de su campionau europeu cadetas de softball, in cue difatis s'Itàlia, chi at partecipau belle pro facher nùmeru, at dominau sas iscuadras favorias e at balanzau su tìtulu. Sas nugoresas in sas ùrtimas partias de su campionau ant bintu chin su Legnano e non sunt prus sas ùrtimas in sa classìfica de su Girone A. S'obietivu est de facher puntos in sa trasferta in Piemonte pro metzorare galu sa positzione. No at a èssere una cosa fàtzile ca su Rhibo La Loggia cheret torrare a bìnchere s'iscudetto e no at a chèrrere perder puntos rispetu a su Bollate primu in classìfica, ma dau chi sas nugoresas no ant nudda de pèrdere a provare a bìnchere non costat nudda.